An balima bamanankanmɛnnaw an bɛ foli kura kura ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ nin ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen ye bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnna k'a fɔ min ye aliyu sise ni ale tun ye perefe n'ale tun ye superefe farakɔ segu o superefe a kɔni labilara ka bɔ maa jugu bolo sabula a tun minɛna maa jugu bolo desanburu kalo tile tan ani saba san ba fila ani san tan ani kɔnɔntɔn i k'a dɔn k'a fɔ a kɛlen kɔ ka san dama dama k'o kɛ maa jugu kun bolo a kun sera ka labila ka sanga ni jamana maa ɲɛmaaw ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri ye ale labilalen kɔfɛ an b'a jira aw la k'a fɔ maa dama dama bɛ yen olu kun bɛ bolola nin waati in na n'o dɔ ye pɛr hayo ni ale ye misiyɔnɛri dafiriki ye i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni bɛ maa jugu bolo nin waati in na fo ka taa bila dirisa sanɔgɔ ma ni ale ye guruma rarusi o perefe ye ani amadu ɲalibuli fo ka taa bila musa diko ma ninnu maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kunnafonidilaw ye olu kɔni bɛ maajugu kun bolo nin waati in na olu ka somɔgɔw kɔni bɛ ka wele bila jamana maa ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka wulikajɔ kun sabati walasa u ka se ka bɔ maa jugu yɛrɛ bolo i n'a fɔ min ye fara min ye farakɔ superefe ye aliyu sise ale sera ka labila cogoya min na k'o jigi bɛ jamana maa ɲɛmɔgɔw kan an bɛ don min na fɔ bi bi in na n'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa sɛnɛgali jamana kɔnɔna na a gɔlen bɛ sɛnɛgali jamana kɔnɔ nin waati in na sabula usumani sɔnko a n'a ka cɛdenw olu kɔni wele bɛ k'u kanga walasa maki sali a kana se ka da maga torowaziyɛmu manda ɲini na mun bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ a bɛlɛ sabula olu caman fɛ min ye maki sali ye a b'a fɛ ka torowaziyɛmu manda nin k'o kɛ u ka jamana kɔnɔna na o ni nin sariya tɛ ɲɔgɔn ta abada o de kama usumani sɔnko a kun jirala k'a fɔ jamana maa ɲɛmɔgɔw fɛ ko man i k'a dɔn k'a fɔ k'a kan ka ka san fila kaso bɔɲɔgɔnni k'o de kɛ kaso kɔnɔna na o fɔlen o ma se ka da yɔrɔ kun sɔrɔ usumani sɔnko kanubaaw la u bɔra ka i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛgali jamana bɔlɔn bɔlɔn caman de minɛ f'a kɛra sababu ye ka maa tan ani duuru bɔɲɔgɔnko k'olu bɔnɛ u nin na jamana maa ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kun sabati walasa min ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana kan ka jamana kɔni kana se ka bilisa ɲagami o nɔgɔn na min ye faransi ani onu ye olu kɔni y'u dabɔ fili kɔrɔ k'a jira k'a fɔ u b'a ɲini maki sali n'a ka gufɛrɛnama fɛ i k'a dɔn k'a fɔ basigi a ka se ka segin sɛnɛgali jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ usumani sɔnko a jirala k'a fɔ k'a kun b'a fɛ ka bin cɛnimusoya nasira kɔnɔna na aji sari kan ni ale ye npogotiginin ye min bɛ sɛnɛgali jamana yɛrɛ o kɔnɔna na ale y'a jira k'a fɔ ko a kun b'a fɛ ka bin ale kan o de kama kiiri fana i k'a dɔn k'a fɔ a wulila ka a nɔ minɛ o bɛɛ la ta min y'i k'a dɔn k'a fɔ tuma min na u ye sɛgɛsɛgɛli kun boli Usumani Sonko kan a jira k'a fɔ k'a kan ka san fila bɔ ɲɔgɔn kaso ni k'o kɛ Sɛnɛgali jamana kɔnɔna na o fɔlen nana mankan ye f'a kɛra sababu ye ka maa tan ani duuru bɔ ɲɔgɔn k'olu sɛbɛkɔrɔ bɔnɛ u ni na maa caman de bɛ yen minnu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogila nin waati in na halisa min ye mankan ye a kɔni tɛ ka mada nin waati in na Sɛnɛgali jamana kɔnɔna na sabula min ye Usumani Sonko ka cɛdenw olu y'a jira k'a fɔ ko bagama kɔni de taara ka ɲɛsin Usumani Sonko ma jamana kɔnɔna na min ye tɛrɛn belebele ale kɔni dafirila a kɛra sababu ye ka maa kɛmɛ fila ani maa bi seegin ani seegin bɔɲɔgɔnko k'olu bɔnɛ u ni na maa caman de bɛ yen minnu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogilen bɛ o de kama min ye Ɛndu maa ɲɛmaaw olu kɔni bɛ ka wulikajɔ kɔn sabati walasa maa minnu kɔni jogilen bɛ u ka se k'olu ta ka taa n'u ye lapitalisoba la walasa olu kɔni ka se ka furakɛ i ka dɔn k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko tɛrɛn kasara a ka wuli Ɛndu jamana yɛrɛ o kɔnɔna na nin sen in ta a kɛra sababu ye ka maa kɛmɛ fila ani maa bi seegin ani maa seegin bɔɲɔgɔn k'olu sɛbɛkɔrɔ bɔnɛ u ni na Joe Biden n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Ameriki jamanakuntigi ye a jirala k'a fɔ tumana min na a bɛ ka attestation ni k'o di a ka sɔrɔsi dɔ ma i ka dɔn k'a fɔ a kɔni bɔra ni ka bin dugu ma a kofɔlen i ka dɔn k'a fɔ a ye maa caman kɔn kamanagan sabula dɔw y'a yira k'a fɔ ko bana dɔ bɛ Joe Biden na ko bana in bɛ to k'a bɔ k'a bin nka o nɔgɔnin bɛɛ min ye Maison Blanche ye olu kɔni ye kunnafonidi kɛ k'a jira k'a fɔ k'a bɛ i n'a fɔ min ye Joe Biden ye i ka dɔn k'a fɔ mana dɔ kun bɛ dugu ma k'i ka dɔn k'a fɔ ko Joe Biden i ka dɔn k'a fɔ a sen de ferekela o mana kofɔlen na o de kɛra sababu ye a bɔra k'a bin ko n'o tɛ mɔgɔw kɔni bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko bana jugu dɔ de bɛ Joe Biden na k'o tɛ abada o bɛɛ la ta maa caman fana jira k'a fɔ ko kɔrɔya fana k'a bɛ ka se Joe Biden ma i ka dɔn k'a fɔ k'o de kɛra sababu ye ka Joe Biden nin k'a bɔ k'a bin tumana min na a tun bɛ ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen k'o di a ka sɔrɔsi dɔw ma min kɛra Lameriki jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛ taa Irisi jamana kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ Ukraine olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Irisi jamana ye ko sanga ni waati bɛɛ a kɔni bɛ gosili ta ka ɲɛsin olu ma a jirala k'a fɔ min ye Ukraine ye i ka dɔn k'a fɔ ale fana ye gosili ta ka ɲɛsin Irisi jamana dugu dɔ ma a kɛra sababu ye ka maa fila bɔ ɲɔgɔn k'olu bɔnɛ u ni na o nɔgɔnin bɛɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ Irisi jamana maa ɲɛmaaw olu kɔni kunnafonidi kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin tɛ maa si nɔ ye abada ko nin ye Ukraine a n'a dɛmɛbaaw de nɔ ye nka o bɛɛ la ta min ye Irisi ye olu kɔni ye kangari gosi Ukraine ye k'a jira k'a fɔ u tɛna Ukraine jamana si dɔ to yen abada nin waati in na min ye i ka dɔn k'a fɔ a ko kuma fɔlen a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye sabula min ye Irisi jamana olu kɔn kun bɛ nin waati in na i ka dɔn k'a fɔ Kiev n'o ye Ukraine jamana faaba ye sabula a jira k'a fɔ ko Wagner i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ ka labɛn sugu bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen kɔni sabati walasa tɛgɛ kɔni ka se ka da Zelensky dayɔrɔ kɔni kan Kiev jamana Kiev faaba yɛrɛ kɔnɔna n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Ukraine faaba yɛrɛ ye an b'a jira aw la k'a fɔ a ko kɔni bɛ ka maa caman kɔni kamana gan kɛrɛnkɛrɛnnenya Ukraine jamanakuntigiw sabula i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni caman kɔni jɔyɔrɔ bɛ nin waati in na ka sanga ni Rusi ka gosili ani Wagner ka wulikajɔ u bɛ ka dugu caman min kɔni daraki i k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na u ka kɛlɛkɛcɛw la ninnu kɛra bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen ye an sera ka mun lase aw ma an b'a fɔ sa a k'an bɛn